Is mise Cáit Anát agus an áit atá i gceist faoi láthair ná an Áise Thoir Theas. Thug mé cuairt ar sheacht dtír ar an dturas seo agus tá mé ag taisteal le cúig mí anois. Tar éis cúig mí a chaitheamh san Áise Thoir Theas, bheartaigh mé go raibh sé in am dul go ceantar eile den domhan, an Áise Thoir. Ba é Taipei, an Téaváin, mo chéad stad. Faraor gach éinne, bhí fadhbanna teicniciúla móra agam ag an bpointe seo den taisteal agus chaill mé gach rud a thaifead mé ar mo cheamra. Bhí roinnt físeáin ingearacha agam ar mo ghuthán i gcomhair na meán sóisialta so bhain mé úsáid astu ach chun an fhírinne a rá níl an cháilíocht mar an gcéanna. Is tír thar a bheith suimiúil í an Téaváin le stair shaibhir agus tíreolaíocht ilghnéitheach toisc go bhfuil an t-oileán suite ar fháinne tine an Aigéin Chiúin. Cé nach bhfuil an Téaváin ach leathmhéid na hÉireann, tá poblacht i bhfad níos mó ann, nach mór le fiche ceathair milliún san iomlán. Chaith mé an chéad tráthnóna ag fánaíocht timpeall na sráideanna deasa dathúla i Taipei. Mo chéad stad, margadh na hoíche dár ndóigh! Seo é margadh Ningxia, Agus bhí gach sórt bia as an Téaváin le feiceáil anseo.

Bhuel, bhuel, bhuel, séard atá i gceist againn ar dtús anocht ná domplaigháin le muiceoil galaithe ach féachann siad dochreidte ar fad. Is breá liom domplaigháin, aww, le pierogi agus mar sin de agus go háirithe nuair atá siad galaithe mar seo. Mmm, woo, mmm, chomh deas! Comhar, mm, spleodrach ach oh bia go hálainn ar fad! Is breá liom an bia anseo cheana féin. Nach mór gach siopa, gach stall, bhí sé, bhí fonn orm rud éigint a fháil you know. Ó conas gur féidir liom roghnú! Chríochnaigh mé an oíche le pancóga Téavánach an-bhlasta ar An chéad maidin eile bheartaigh mé cuairt a thabhairt ar Halla Cuimhneacháin Chiang Kai-shek. Tógadh an halla seo don iar-uachtarán Poblacht na Síne, Chiang Kai-shek, agus d'oscail sé sa bhliain naoi déag is a hochtó. Tá naoi gcéim is ochtó ag an dul isteach, ceann do gach bliain dá shaol. Chonaic mé athrú na nGardaí a raibh an-difriúil le searmanais eile a chonaic mé. Tá an Ceoláras Náisiúnta agus an Amharclann Náisiúnta le feiceáil ar na tailte chomh maith.

Tá an teampall sean go leor. Tógadh é sa bhliain 1738 i rith an ríshliocht Qing. Is meascán é de trí creideamh, an Taochas, an Búdachas agus an Confucianach. Bhí draíocht éigin le braith isteach sa teampall. Bhí daoine ag canadh agus ag guí agus taithí iontach ab ea é chun é go léir a fheiceáil le mo shúile féin.

bhfearr liom a dhéanamh agus mé ag taisteal, ag ithe. D'fhreastal mé ar mhargadh Sráid Huaxi, áit a raibh an-éagsúlacht ann sa bhia arís.

Seo lár na cathrach anois ina bhfuilim ag siúl tríd. Seo é Ximen, ceapaim, agus sin an saghas Tokyo beag is dócha. Tá gach duine chomh faiseanta, tá na siopaí chomh gleoite. Tá an stíl an-choitianta leis an stíl i Tokyo nó an stíl sa Seapáin so tá sé chomh ait chun é a fheiceáil sa fíorshaol, na soilse, an ceol, gach rud.

Is féidir leat an Metro agus gondola a thógáil go dtí an barr. Bhí na radharcanna den scoth ar an tslí.

Right, tá an dá lámh ag teastáil uaim ón áit seo amach. Tae, beidh mé thar n-ais duit. Slán. Ha, yeah, suimiúil. Nah, ní thuigim faic. Is dócha an slí seo. Woo! Seo é gach éinne. Chun an fhírinne a rá níl radharc iontach ann ach woohoo! 478 méadar so níl sé actually chomh mór sin mar shliabh, yeah ach fós yeah tá mé faoin tuath. Sa choill tá sé deas. Níl aon slí níos fearr chun tráthnóna a chaitheamh. Mo tae! Tá sé fós ann, mo ghrá-sa. Tá sé glan agus tá sé fós beagáinín te. Sláinte. So is féidir leat bus a thógáil síos arís agus tá sin i bhfad níos saoire, tá sé like deich uair níos saoire ná an gondola. So tá an gondola déanta agam, rinne mé an bus síos agus anois,

Chríochnaigh mé an lá foirfe seo le níos mó bia traidisiúnta, Xiao Long Bao san áireamh. An lá dár gcionn, bhí sé cheana féin in am Taipei a fhágáil, faraor.